Wawazfumu Wawazfumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake yokhudzana ndi mtsikana amene waphedwa chifukwa cha BBL mtsikana ameneyu dzina lake ndi Unzun Leya waphedwa chifukwa cha matako ndipo umu ndi mmene zilili mtsikana ameneyu ankapanga chibwenzi ndi mnyamata amene amatchedwa Chris Okafor Chris Okafor ndi Unzun Leya adambopanga chibwenzi mu chaka cha 2023 ndipo china chilichonse chinali bwino akhala apanga chibwenzi kwa nthawi yayitali ndipo china chilichonse ankampangira Unzun Leya Chris Okafor ankathamangisa ma failo kuonesesa kuti Unzun Leya sakusowekera kanthu ndipo school fees ankamulipilira, zakudya ankamgulira, zovala ankamgulira ankampangira china chilichonse pozindikira kuti Unzun Leya adali mkazi umene mtima wake udasankha kuti uyu akhala mayi wa ana anga nde amakhala ee amakhala ee nde zinthu za BBL zitafika potchuka kwambiri mu chaka cha 2025 Kudapezeka zakuti Unzun Leya ankafunanso atapanga zimenezi koma Chris ankakaniza. Nde wakhala akaniza kwa nthawi yaitali. Adangofika potopa kumvomereza mkazi wake kapena kuti chibwenzi chake kuti chipange bbl. Nde adapanga bbl china chilichonse chinali bwino ndipo surgery idatheka bwinobwino. Nde amakhala amakhala eh. Koma moyo wa Unzun Leya udasintha chifukwa chakuti ma message ku inbox kwake mma social media, instagrams ndi izi, anayamba kuchulukira azimuna omufuna ambiri adayamba kuchulukira ndiye iye uja adaona ngati ndi advantage yopezera chuma kapena yopanga boost moyo wake zotsatira zake adayamba kuvaya out izi ndi izi ndiye chris ankaona zinthu zimene zinkachitika komabe ankangoziika pa easy nthawi zina akamfunsa Unzun Leya ukutani ankamuuza aye sindili kunyumba ndapita kwakuti Unzun Leya uli kuti panopa ndili kwakuti akamuuza ndifuna ndikumane nawe Iye uja amakamba zoti hey panopa ndili busy, week ino ndipita kwakuti, week ino ndipita kwakuti. Adali ndi mapulogalamu ambirimbiri okhudzana ndi moyo wake. Zidali ngati Chris Okafor nthawi ino samaipeza yokhala n'chibwenzi chake kucheza ngati kalekale. Nde amazisenzabe pang'onopang'ono, nde m'malo moti Chris Okafor azimpatsa mapulogalamu Unzun Leya, kudapezeka kuti zinthu zidasintha. poyamba ankapereka mapulogalamu adali Chris Okafor wiki ino tipanga mwakuti mwakuti wiki ino sitikumana ndili busy komano panopa zinthu zidasintha Unzun Leya ndi amene ankapereka mapulogalamu chris zinthu zija zinayamba kumudya mu mtima pozindikira kuti watenga ndalama zambiri mamiliyoni Koma mkaziyu sakugwirika wasintha. Zotsatira zake amangoziika pa easy mpakana mwezi watha. Ndiye mwezi wathawu Chris adamuitana Unzun Leya bwera kunyumba ndipo Unzun Leya adapita kunyumba kwa Chris. Atafika kumene kujako china chilichonse chinali bwino. Zotsatira zake Chris adamfunsira Unzun Leya ndifuna ndikukwatire koma Unzun Leya adanena kuti panopa sindili ready. zokwatirana ndi munthu mumtima mwangamu ndiribe ndifuna ndingophaka life sindifuna kukwatira aa atsikana ambiri panopa safuna zokwatira nde inenso ndi gulu lomwelo sindifuna kukwatira chris adaona ngati waukiridwa chifukwa choti wapanga china chilichonse chothekera pofuna kumusangalatsa Unzunleya anampangisa bbl Ndipo china chilichonse chimene amayankhula iye uja amachivomereza, sitikunama amavomereza, koma zotsatira zake Unzunleya akuti alibe ma plan ofuna kukwatira. Zotsatira zake Chris zinamupweteka kwambiri koma sanazitengere adangoziika pa easy. Amakhala yee amakhala yee, after ma week awiri adamuitananso Unzunleya. Unzunleya adanena kuti ali busy sangathe kupezeka panopa apanga ma program oti apite ku Lagos. ndiye kudapezeka zoti chris adangomuikanso pa easy ok chabwino ndikuti ukabwera ku lagos ko tidzakumana mkazi uja adapita ku lagos kuja nde anabwera atabwerera ndiye pa 27 kudapezeka zoti chris anamuitana mtsikana uja mtsikana uja anabwera atabwera adayamba kucheza kunyumba kwawo uku akumwa mowa ndiye chris akamamwa mowa uja amamwa ma timing chifukwa choti adali ndi cholinga wamwa mowa uja e wamwa mowa uja ndiye mtsikana uja amangodziledzerera samadziwa china chilichonse ndiye kwapezeka zakuti ataledzera kwambiri anatenga mtsikana uja kukamuika mu bathing table muli madzi ndiye wamtsamwitsa mmenemuja mpaka na mtsikana uja adamwalira atamwalira adapita ku polisi kukadzipereka yekha kuti ine ndapha chibwenzi changa unzunleya chifukwa chake ndi ichi ichi ichi ichi adafotokoza china chilichonse panopa chris ali mchitokosi wamangidwa chifukwa cha zimenezi nde ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti atsikana ena ake kapena azimayi ena ake mutengere phunziro timakamba nthawi zonse si bwino kutayitsa munthu nthawi ngati mukudziwa zoti mamuna uyu simdzamkwatira mupanga naye chibwenzi muuzeni chilungamo nde iweyo ukufuna basi kungosangalala kungophaka life sukufuna kukwatira ndiye ukamadya zinthu zake zija ukamuwuza kuti inewo mapulani okwatira ndilibe amaona ngati wamuukira anthu ambiri akuphedwa chifukwa choukira anthu koma iwo asakudziwa nkana amanena kuti ulendo wa anthu awiri simumayenda musanapangane chibwenzi ndi ulendo wa anthu awiri chonde kazipanganani zakumathero kuti ulendo umenewu tikuyenda kuyambira pano tikalekezera kwakuti chimodzimodzi mukamapanga march mumakhala ndi njira tichoka pano tipita ku ofesi yakuti tikapereka kalata nde ulendo wa gulu muzipanga mutapangana Ah, chibwenzichi ah, i think sindichipitiriza chifukwa choti panopa ah, ndifuna kungokhala ndekha ngati mudziwa zoti mufuna mukhale nokha si bwino kuyamba kupanga chibwenzi mukudziwa zoti mufuna mukhale nokha chifukwa choti mukapanga chibwenzi ndi munthu ndi munthu uja akakhala zoti ali kwambiri ndi inu nganganga chonchi mukamazamuuza kuti ndifuna ndikhale ndekha iye uja azaona ngati kuti mwapeza mamuna wina mufuna mumutaye koma inuyo mufuna mukhale nokha zosera zake zopanga ndi chipongwe akuluakulu pano ndi pa street khalani osambala mu china chilichonse chimene mukupanga kumakhala wa straight kumakhala wa straight